ndewonụ ụmụ Igbo niile ndewonụ aha m bụ maazị CMS enye m n'aka maazị ọkatụ bụ afa m otu a ka ọ dị n'ụbọchị nke taa anyị na-ewetara unu Igbo CNN anyị nọ n'ụjọ coronavirus na-ewetara unu akụkọ nke taa ngwa gezienụ ntị ma nụ isiokwu anyị ọrịa ogbu ngwa ngwa a na-akpọ coronavirus si na mba China abatago Naijiria site n'ihe anyị nụrụ n'aka ndị gọọmenti ha gwara anyị na coronavirus batara obodo a site n'aka albino mana kemgbe ahụ anyị afụrọ albino anyị afụrọ coronavirus Mm, ụjọ. dịkwa anyị n'ahụ maka na kemgbe ọya batara obodo a anyị afụberọ ndị anyị afụberọ ndị nta akụkọ anyị fa na-akpọkwuzi anyị na fon Mm. anyị amarọ ebe fa nọ kịta Ọ. ike gwụrụ Ew! ekene dịrị chineke na e nweela ụzọ dị iche iche e ji agwọ ọya coronavirus Mhm, ya bịa.
nke mbụ gụnyere Mm, ọ bụ ya.
Ọ ya. ịṅụ mmanya ọkụ Mhm. ị na-aṅụ nkwụ ị na-aṅụ tii ike Na-aṅụtakwa ọnụ gị. ị na-aṅụ ihe dịka star mhm. Guinness mhm. Schnapps otu a ka ọ dị kai kai mm.
burukutu mm. na pito na ọ na-enyere aka ịchụ coronavirus ọ naa kpamkpam otu a ka ọ dị nke abụọ bụ ị na-akwa iko mm. eh! nke karịsịrị ị na-akwa iko ị na-akwa n'ụtụtụ ị na-akwa n'ehihie na-akwa na mgbede ma n'anyasị otu a ka ọ dị maka na ọ na-achụ coronavirus ụkwụ elu ana ma nke kasị nke arapụkwa nwunye mmadụ arapụkwa di mmadụ maka mma na mmiri ọkụ na-eje na-eje nke atọ
asakwana ahụ n'abalị

kemgbe anyị nụchara news anụnwa onye ọbụla agbaji ọsọ mgbe na fon ada asị tiktok tiktok o nwe nke na-afụ ọ ga-abụ na fa ncha na-ebu coronavirus amara m ha na-atụ anyị ụjọ ma anyị nwa bu ya anyị bụ ibu korona akwa m yichichara ahụ niile galo nke ka nke nke o na-agba mbọ ka unu na-eyichi arụ otu anyị si wee yichie waterproof provision waterproof waterproof protection protection protection yes provision ngwa gezienụ ntị otu nwatakịrị onye nke a na-akpọ skibo ewerela eze ya were mee ọgwụ ego ma gbaba obodo oyibo Hey, Ah, mgbe ndị nta akụkọ anyị gara na-agba nwa amadi ajụjụ ọnụ n'anya mmiri ọ sị na ekwensu kwabara ya n'ụdịka ọnọdụ a na ọ bụ ka ọ dị ka ụmụaka ibe ya ka o ji wee jee ajọ ije a ọ gara n'ihu sị na bịa bịa kee skibo unu na-ekwudo "Oh, skibo skibo dị abụọ skibo kọmedi ka skibo kọmedi nke nke eze na-eze anị nke na-eme eme kọmedi Onye nwe ya? na ọ gwọrọ ọgwụ ego Ọ- ọ- n'ebe ka ọ gwọrọ ọgwụ ego ahụ, onye nyere ya- Ai, Chineke onye nyere ya obi n'aka onye ka ọ gwọrọ ọgwụ nwa ekwensu afụgokwa ya n'ihu ọ gwọrọ ọgwụ ego n'aka onye skibo kọmedi gara were were eze ya ga gbachiri ego were aga obodo oyibo na-aga edisifu nọrọ ebe ahụ na-emerụ n'ofu eze ofu a atụ skibo i nwere obi e ji agwọ ọgwụ ego ka m jụkene gị i nwere obi e ji agwọ ọgwụ ego

two weeks ebidoro m nụrụ na na-efe mmiri na China otu a ka ọ na-eme m ka ọ na-akwa m ọ na-akwa m bịa bịa bịa bịa bịa kọchapụ akụkụ unu bịa nụkụ unu kọchapụ n'akụkụ unu